igbo bụ igbo ekene m unu ekenekwasị m unu okwu a kpụ n'ọnụ kịta bụ ọya batala n'ụwa kịta a na-akpọ covid-19 ma ọ bụ coronavirus ya bụ ọya amara ka anyị esi kọ maka ya ọtụtụ ndị mmadụ ekwugo okwu gbasara ya o nwerọ akụkọ aka akọfọrọ maka ya mana ibe m na-ayọ anyị niine bikonu ife ekwu ka a na-eme ka onye ọbụna mebe ya especially ndị be anyị bụ ndị Igbo ka anyị kaba n'arụ mebe ya ee anyị kwetara na onwerọ ọya ga-anyị ndị ọcha n'ọgwụgwọ mana ọya anụnwa batara ibe anụnwa dịka ọ nyịgo va maka na ka o si ebe be oke ka o si ebe be ọgịnị nkịta na-agbọ be va dịkwa ka ọ na-agbọ na be anyị ma n'ụwa niine ya bụ ọya wee dị ka a kpọzi ya ọnyịlị dibịa ee anyị ya akpachapụnụ anya anyị ya na-eme ibe ekwu ka eme ka a wee gbanarị ya maka na anyị ya agbanarị ya ọ dị n'ọgbọ maka ejirọ nwa nri agụ arọ ejirọ ya maara ibe eme ụtụtụ ee eh? mana ibe ọzọ dị n'ime ya bụ na ka anyị na-ekwu ka a ya esi gbanarị ya anyị ya achọnụ ibe a ya eme ka a wee nweta ibe dị mma n'ime ọya anwa maka na onye ya na-asị hia o nwe ibe ya adị mma na nchiche o nwe ibe ya adị mma na ajọ ọya yes ee ka chineke si wee kekwanụ ụwa ka ibe si abịa n'ụwa ọ na-abịa n'ụdị naabọ ọ bịa n'enu ọ bịa n'ana enwe ogonogo enwe mkpụmkpụ enwe oji enwe ọcha enwe nwoke enwe nwaanyị so amaka ibe ajọna njọ o nwerịrị ibe dị mma a ya esi na ya wepụta mgbe korona anụnwa mgbe ọ ya ana ebe o si wee bịa maka ọ ya ana ana onye bịa be mmadụ ya anarịrị anyị na ya enwerọ mmekọ mgbe ọ ya ana tupu ọ naba nke anyị aka amarọ mgbe ọ ya ana mana anyị kwetara na ọ ya ana ọ ya enwerịrị ibe dị mma anyị ya esi n'ime ya wee wepụta ibe dị mma anyị ya esi n'ime ya wepụta bụ nke izizi bụ nnọkọ ezinụlọ na-anọkọ kịta maka a sịrị onye ọbụla baa n'ụlọ anyị wee baa n'ụlọ nwoke nwaanyị na ụmụ fa nọkọ ọnụ ife ahụ anyị anaghị emebu ọfụma bụ na kwa ụtụtụ nwoke ejebe nke ya nwaanyị ejebe nke ya ụmụazị ejebe akwụkwọ a na-achọ ife a ya-eri na-eje mmụta mgbe e ji jekọtacha n'abalị ohere anara adị iji wee mee wee mekọọ mmekọ ezinụlọ na-emekọ kwesịrị ka a na-emekọ nke izizi bụ na anyị bụ ndị Igbo ga-esi n'ime ya nweta ife n'agbanyeghị na ọ ga-eme ka ịfụnanya na mmekọ ezinụlọ bawanye ife ọzọ ndị Igbo ga-esi n'ime nweta bụ ife gbasara asụsụ anyị ana m ayọ na-akpọ onye igbo ọbụla onye nọlụ be ya kịta ya na nwunye ya ma ọ nya na di ya fa na-asụlụ ụmụ fa igbo fa nwa n'onwe fa na-asụkwu igbo ọ ga-enye aka ka anyị wee kwalite asụsụ igbo anyị sị na ọ na-ana ana okwu ọbụla anyị na-ekwu ma anyị nọkọ ọnụ anwa etu anyị nọkọrọ ọnụ ka ọ bụrụ na asụsụ Igbo ka a na-asụ ya anyị na-asụ ya ụmụ anyị amụta ụmụ anyị na-amụta anwa ọ baba n'arụ ọ baba n'ụbụrụ emechaa mgbe nwa korona nazịa anyị ejekwa ka anyị si eje mgbe anwa ife anwa anyị mụta abalị iri na ịnọ ma ọ bụ karịa anyị nọ n'ime ụlọ o nwe ife dị mma si na ya wee pụta ife niile anara efunarịcha anyị maka na anyị na-agbala ọsọ coronavirus so na nwoke nọ n'ezinụlọ ma nwaanyị nọ n'ezinụlọ kịta ka ọ dị mkpa ọ bụrọ sọ ịsụwala ụmụ anyị asụsụ ma anyị nwa sụwakwuru asụsụ igbo ka anyị kọwabara ha maka ntọnala igbo omenala igbo kọwara ha maka akụkọ gbasara ebe igbo si ebe obodo ọbụla anyị si na ya si obodo ọbụla nwere ebe ha si obodo ọbụla nwere ntọnana fa ezinụlọ ọbụla nwere ntọnana fa kịta bụ ohere ee anyị nwere iji wee kọọ akụkọ gbasara ya so ụzọ ife n'atọ anwa ee nke izi bụ ịfụnanya na njikọ nke ịbụa ịsụwa asụsụ igbo sụruo ya n'isi i nwe ike ebe izizi ịsụa ịsụnyere oyibo ịsụnyere ya igbo ya bụ ngiri igbo kama ị ya-asị ya ee get me the knife okay ị sị ya biko wetara m na ife a bụ ndị igbo nọkatazịa esukodozie ncha niile ọnụ sị ya nye m mma ee nwayọọ nwayọọ ka anyị eji wee lachaa ya ofe dị ọkụ mana ọ ya abala anyị ee ka anyị si na ive siri ike wee weta ive dị nlo na ive dị ụtọ dịka samson si na ọnụ agụ wee weta mmanụ anwụ hmm? ana m ekene unu ekene dịlị onye ọbụla ka chukwu gozie ndị igbo gozie anyị niile ka ọ baala anyị ka anyị mee ka anyị gbanarị ive mberede ee ive ọnwụ- ọ- i- ive ive ive nvịa arụ mm, avụvụ niile ga-abịanụ ma ọya nụnwa kwu ive niile si na ya ka anyị gbanarị ya ka anyị nọrọ wee kọọ akụkọ ya ekene m unu daalụnụ